igbo bụ igbo ndị ọ ga-adịlị mma obi bụ mma mma nụ ọ mụ bụ doctor Chukwuemeka Nweke ọgwụ karịrị ọgwụ na Nteje Abọgụ anyị abịago ajọ ọfịa anyị abịago ajọ agụ na ajọ ọfịa wee na-eli aja ee onunu ka anyị bịa ka anyị kpochie ọgwụ ka anyị bịa ka anyị kpue unu fụ na atụrụ na-alụ ọgwụ unu fụrụ ọgwụ na ngwongwo anyị ji wee bịa ee o nwee ndị anyị bịara ka anyị kpuele ili o nwee ndị anyị bịa ka anyị mebiela ọgwụ ee maka na dibịa kpọgidere gị ọgwụ kpọgidere gị ewele tijekwa ka e kpuele gị iwe kpochiele gị onunu onye ahụ mgbe ị ga-afụ mmadụ mmadụ bute ego tata echi onye ahụ anwụọ n'ike ee ndị nwụrụ anwụ bụ fa nwe ego ebe ndị nwụrụ anwụ na-agụrụ agụ onye nwụrụ anwụ ka e se n'ego nwanne ife ọbụla e mere n'ụwa dị n'ekwe onye nwụrụ anwụ dị n'ime ya mụ gwara ya ibute arụsị mma anwụ netị paakị tefụ na ọbịara gị ka anyị nọ ajọ agụ ọrụ ụlọ ị ga-afụ ebe a ihe na ajọ ọfịa ajọ ọfịa ndị Nteje Abọgụ bụ na ya ka anyị nọ tata onye ndị a gara ụlọ ụlọ fatịsịla aja obodo anyị wee abịa ije a ebe nna gwa ya bụ egologolo ogologo jee ya ndị nwụrụ anwụ ibe kapalia ee nna nna nna gị eketazi oke ya nne nne gị eketa oke ya ma ọ bụ nwanne nwanne nwanne nwanne nwanne gị eketa oke ya maka o nwere your relation o nwere ndị ọyị gị nwụrụ anwụ enyi na ajọ ọfịa ee ọ bụ fa ka ị na-eje enye nri ọ ndị nwụrụ anwụ bụ fa nwe ego ego ọbụla ị fụrụ e mere n'ụwa onye nwụrụ anwụ dị n'ime ya onye nwụrụ anwụ ka e se n'ime ego o nwere dị ndụ e se n'ego mbụ wee na-ekwu na ndị nwụrụ anwụ nwe ego ha bịa ka ikpe onye ndị nwụrụ anwụ ka fa bunye ndị a anyị ji wee bịa tata ike hmm? nwanne aba anyị ga-arụrụ ọrụ ka anyị jiesi ike 2023 hmm? ajọ agụ ka anyị nọ tata ajọ ọfịa ka anyị nọ ikpochi onunu na ajọ agụ ọsọkwa tere ala ya ga-enu eleta nwere ga-eme gị maka adaka ndị nwụrụ anwụ na-enye ego ndị nwụrụ anwụ ibe akpọ gị oku na mirror kpọọ gị oku na alụsị ka a kpọgbuo gị ka e gbuo gị n'ike ndị nwụrụ anwụ ajụ famụkwọ ka ị bịa ị bịagoro fa tụgharị gị azụ ọ ya bụ na ị ga-afụ mmadụ mmadụ enwe accident faintịa nọ 2 hours ebe je ụlọ 3 hours 4 hours na-ekpe ikpe na mmụọ ọ bụ na ndị nwụrụ anwụ na aka ndị nwụrụ anwụ nwere ya ọ bụ na ndị nwụrụ anwụ nọ ya lie ọ mesịa ọma na-agwa na oge akarurọ ọ bụ na agụ na ọ bụ na ndị iwu ndị nwụrụ anwụ dị na ọ bụ na iwu ihe na-ewu ndị nwụrụ anwụ fa adulia ọ ma ntetazi Hmm? ya bụ nna gị unu bụ dibịa gị lụgidere gị ọrụ gwa dịlụ gị ji ajọ agụ ekpochiere ka onunu o nwere ife omi ndị nwụrụ anwụ nwere ego ego ego ndị nwụrụ anwụ na-agụrụ agụ hmm, wee bunye ọfọ tata ụgwọ sị na ị ga-adị ndụ ga-adịlị gị amaka emele gị eke ọya bụ nwere masị na ị ga-anwụ ya abụ ga-anwụ ọ ma sị na ọ ga-ata isi gị ndị nwụrụ ga-ata isi onye ahụ abalị egbu gị egbu nkịta bụ onye n'obodo ata isi ya obi anyị adị

onye na-ekwu okwu ka amaka mere nwoke mere nwaanyị ọnwụ ike ama zụtara ama anwụ ọnwụ ike ndị na-alụla ama lụ ama anwụ ọnwụ ike pantị ama anwụ ọnwụ ike ndị na-alụ aba ama anwụ ọnwụ ike na ebe mma ebe nneka ọ ya akwa nkwago n'ụbọchị na ebe nkwụ mmadụ na mmadụ ebe nkwụ ọ dịgolu unu mma jụọ nsọ ya bụ unu ka anyị na-ekwu na ekpochi ọnụ ekwu ndị nwụrụ anwụ ego fa ada agwụ agwụ ike fa ada agwụ agwụ Ike fa ada anwụ anwụ. Nọfụla ịwa ji bịa. Kpatụrụ anyị ji wee bịa. Hmm? Maka eji ekpochi onunu. Ụfọdụ chọrọ inwe ego. Ma fa achọrọla anyị ga anyị ga aja. Ma achụla ego aja. Hmm? Onye. Si na aja na bụ na ahụ. n'aka ị na-awụ ya ebe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ajọ nsị ajọ ọgwụ n'aka ị na-emebi tata ihe ndị gboo metere n'aka ị na-emebi onye ọbụla na-awa gị n'aka ị na-ekpu tata ive ikwuru abalị egbu gị gbuo onwe ive ikwuru ọsụtara onye ewu ahụ n'isi ọgwụ anyị ka ọgụva ọ bụ na-akalị ọgwụ ọbụla ọbara ọra nyenwụla nwaanyị abịago bụ ụlọ aja agwa kpụlite nwete ju na aja agụ hmm, nyenwụla ababa nwe ego dị nsị aja ọgwụ hmm, gaga na ogwu ogidiga